amaala mma mma nụ ekele nụ mma mma nụ ekele nụ ha o ji abụ onye mmema elu ya emema ala o adịnụghị eri ala hara ndị ichie depadi tụfu ọnụ amaala mma mma nụ ekele nụ mma mma nụ ekele nụ anyị sị ya dịrị nwoke mma chineke lekwa maị chineke lekwa maị chineke lekwa maị ndị ichie kwa maị ṅụrụ ala ṅụrụ maị amadiọha ṅụrụ maị ihe njọkụ ṅụrụ maị ọfọ la ogu ṅụrụ maị ala ngwa ṅụrụ maị na ha nye ndị ka mbụ he ọma mee a sị he ọma mere nwoke mere nwaanyị onye he ọma la adịghị mere mbụ onye nsị ma o meela anyị ọ hụrụ anyị sị egbe ya gbagbuo onwe ya ime ndụ onye nwere amụrụ mma ya gbuo onwe ya onye nwere ncheta ya gburu nwe ha gburu nwe gbokwe anyị sị he ụwa bịa maa mma mala aka nri mala aka ekpe. keri anyị abịa dị ya adị aga n'ihu ya dị emela azụ ụmụnna anyị ndị nọ n'obodo oyibo wee zugbokwa ndị ahịa ahịa zụgide ya ka onye ndị ime ndị mma ya gaziara ya depadi ọ ga na-adịrị ya mma ọ ga na-adịrị gị mma o ji na-abụ ọkụkọ mụọ ụmụ ya ekpuchima anyị ekpuchima nna anyị ndị chebe ekpuchi ya mala eke mala orie mala afọ mala nkwọ ọ hụrụ lewe anya n'ọhịa he nọ l'ọhịa bakwa ya onye hụrụ lewe anya n'ala he nọ l'ala bakwa ya mmadụ asị na unu nkwụla na unu kwụsie ike unu nkwụla na unu kwụsie ike ọnwa agbadi unu anyị na onye iro anyị erikọla ihe erila anyị amaala mma mma nụ ekele nụ mma mma nụ ekele nụ ma ada asị na onye hụrụ anyị gbado ụlọ na hilu ndị pila ọ gadịghị gbaka gbaka ọ hụrụ anyị gị ji ọgwụ ya lọdị ya lọ ehi ngị ihi ehi ngala ahụ ya hie ala ala ya gaziara nwoke la nwaanyị mmadụ asị ụmụnne m niile labrala m isi ụlọ ama ya eriri isi depadi ya dị n'ọṅụ mma ya gazie promotion bịaba ngala enyekịtara ya ụmụnne ndị enyere anyị aka enyemaka ya agaghị la ala uche gị butara ya ikpe ọ bụ ikpe ka nketa ọkụla aka ọ bụ ikpe ya ọma a ga-ebutara ego ama mma bute onye hụrụ dị ihe bụ ụmụnne ndị chọrọ enyere ya anyị sị he ụwa manụ mma ya marala aka nri marala aka ịkpa okpo ọgụrụ dịrị ọgụrụ okpo odu dịrị odu amala mma mma nụ ekele nụ mma mma nụ ekele nụ o ji abụ aka fo mbibi ya ehifuo n'ime ụwa ọkọtụ ndị ihe ji akọ ya kịrịkọ ya akara ya ya rịa lere ọnụ Kpọmpe, ee, kpọmpe, ee. m asị ya manụ mma ma ndị nna anyị ma ndị nna anyị ya gazianụ otule eji na-agawa hara ụkpọka ya ya gazianụ depadi nke anyị bịa hụ nwa amakwa nne mma nso onye nwere ndị padi dị ije ọbụ ọga ịlụ onye nwere ya mụrụ mma nga nwa anwụ ihe atụ egbe eji gbagbu ihe atụ ka hemburu nwa hemburu nwa na abụ padi ọ ga-adịrịla mma ebe aga n'ihe ya dị omela azụ ndị chebi alụ ọrụ ọgụ ịma na onye iro onye iro ma na onwe ala aga n'ichewe ọgbọ anyị ndị ka ka anyị nkachala sa ọgbọ nwoke ọgbọ nwaanyị ihe ọgbọ anyị akọrọ n'ihi na mgbazi nwa oge n'ebe ka anyị nso otu esi nọ nnukwu otu nnukwu otu a ụrata mmadụ a sị ihe ọma mere nwoke ihe ọma mere nwaanyị onye ihe ọma la adịghị mere mgbe onye nsị ihe ọma emela ibe ọ kwụrụ m yara m yara nne dị ha ụwa amanụ mma emema na emema a dọdụwa

ha kara gbuo ewu mgbe ha kara gbuo ọkụkọ anyị gbuola nwoke gbuo nwaanyị onye nchọta anyị ga-ebutekwa anyị madịkwa na onye anyị mgburula akwụ ede achọta anyị wekwa n'ala wekọta ala ṅụrụ mmanya mgbe ọ fọta ndị ọdọ ndị cheta enụla chi mbi l'igwe tenụla e nwere nna na ọkpara la mmụọ nsọ nwee Sabat nwee Adventist ọ bụ ego onye ngwa mbụ n'ime mahụ ụwa n'ime ndụ adị na-akọ ọla ịgwọ gbuolu nwa ga-ekwenu site ọ bụ ọma nwoke ngwọrọ ya afụrụ ya mmanụ nga ede ndụ Ah, ya dịwanụ. ma onye nwụrụ anwụ lọrọ ụwa onye nne nna tụchiela akpọ masịla ọ maala mma nene ya gaziekwara unu nnu ahụ ụmụ mmụ ọ bụ na otu ụwa nnu ọ bụ otu m hụrụ ụwa unu ga na-alụta di mara mma ụmụ m daadị bụtụ ya kala dị eze nwaanyị oke osimiri ya dị nụ la mma ya gaziara unu ụkwụ unu ji bịa mba ụkwụ unu ji ala

ọ bụla ndị ihu anyị ehi na-abịa hie na na anyị ngawe mmemme a anyị ememe anụ kọma anyị ndị ugwu anọ tagbu anyị ya gata n'ofu dị kpọmpe kpọmpe masị dị padị ya dịrị la mma ụkwụ ji bịa mba ụkwụ ji ala information ya dịkwara gị mma ọlụwalụ ya dịkwara gị mma oke enyi mmeji Aba ọlụwalụ bịa bịa lekwula ikwula ndị chiwara na ya na-akpọ nna nna ya manụ mma ya gazie ya manụ mma ma l'Eke ma l'Orie ndị mbụrụ aja ṅụrụ mmanya ndị mbụrụ chọọchị ṅụrụ mmanya ndị mbụrụ amụma ṅụrụ mmanya ndị mbụrụ ọgwụ ṅụrụ mmanya ndị mbụrụ ọgwụ ṅụrụ mmanya ndị kụrụ nkwa ṅụrụ mmanya ma ndị lara azụ wekwa ma na ha nye ndị ka mbụrụ ọjị bịa rizuo Achukwu na ọ maala mma ọ maala mma bichekwa na ma ṅụrụ aṅụrụ ọnụ mụọ mgbe ohewu hewu hewu ndị chewu oke ohu ma ṅụrụ ọnụ mụọ mgbe ohewu dede ma ṅụrụ ọnụ mụọ m ihi eri nụ m ya gazie nụ aga m agwọrọ unu ọgwụ orikọrọ adịkwa ahụ eme unu